Dia dhaoibh na hardranganna, tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Tá díoma agus brón orm ar bhealaí mar seo an rang Gaeilge deireanach don scoilbhliain seo. Ach tá sceitimíní orm chomh maith mar táim ag dul siar ar an téama a rinne mé libh an tseachtain seo caite, an siopadóireacht, agus táim ag cur leis anois, le frásaí nua agus le, más maith leat, le smaointe nua a tháinig chugam agus mé tar éis an tseanchleachtadh a chríochnú. So, fanaigí liom go bhfeicfidh sibh. Beidh go leor den stuif a dhéanfaidh mé libh inniu ar eolas agaibh, b'fhéidir, ón tseachtain seo caite agus tá súil agam go gcabhróidh sé libh. Ok, so tosóidh mé amach, mar is gnáth, leis an seanfhocal, an rud

Ní ró-mhinic a fheiceann tú Gaillimh scríofa díreach mar sin, Gaillimh. Tagann Gaillimh agus b'fhéidir Contae le chéile chun Contae na Gaillimhe, ahem, a dhéanamh, nó b'fhéidir the middle of Galway, lár na Gaillimhe, the north of Galway, tuaisceart na Gaillimhe, the south, deisceart na Gaillimhe. the West, Iarthar na Gaillimhe agus the East, Oirthear na Gaillimhe, na Gaillimhe. An dtuigeann sibh mé? Sin tuiseal ginideach a ghlaoitear, sin an tuiseal ginideach a ghlaoitear sin air as Gaeilge, ach ní bhacfaidh mé leis an téarma sin. Beidh an rud seo ar eolas agaibh agus beidh muid ceart go leor, na Gaillimhe, cathair na Gaillimhe. Táim ag dul go cathair na Gaillimhe, an aimsir chaite de ghnáth a úsáideann múinteoirí agus daltaí scoile mar Is aimsir réasúnta éasca í agus úsáideann tú an aimsir chaite i ngo leor bealaí agus tú ag scríobh agus ag caint agus mar sin de. So chuaigh mé go cathair na Gaillimhe. Now sin go deas. Leanfaidh mé ar aghaidh go dtí pointe a trí, an foclóir. Bhí, caoch le gandal, blind as a gander or a male goose, gander. Bhí sé sin agaibh an tseachtain seo caite ach tá brón orm. Nuair a smaoiním air, níor chuir mé an frása sin in abairt daoibh, agus ní fiú mórán focail Gaeilge a thabhairt do dhaoine, bíonn abairtí i bhfad níos fearr, so inniu an abairt, fan go bhfeicfidh sibh. Táim chomh caoch le gandal scaití, I'm as blind as a gandal, as a gander, scaití, sometimes. Táim chomh caoch le gandal scaití. So now sin go deas, chuala sibh d'imigh sé isteach anseo, agus anois b'fhéidir go ndéanfaidh sibh cleachtadh, abraigí amach dom é, caoch le gandal, caoch le gandal, tháinig sé amach ansin, sea, chonaic sibh, caoch le gandal scríofa, agus b'fhéidir i gceann tamaillín eile, gheobhaidh tú seans, caoch le gandal a chur in abairt tú fhéin. An dtuigeann tú mé? Seo an chaoi a fhoghlaimíonn tú, más maith libh, foclóir nua nó abairtí nua. Isteach, amach, le do shúil, le do lámh. Cluas, béal, súil, lámh! Nach ea?

agus ní raibh tásc ná tuairisc air in aon áit. An bhfeiceann sibh sin? An bhfuil sin go deas? Chaill mé mo chamán agus ní raibh tásc ná tuairisc air in aon áit. T agus T, glaoitear 'uaim' as Gaeilge ar sin, sin alliteration, tá ceol ag baint leis an bhfrása sin, Cathair na Gaillimhe, Cathair na Gaillimhe, dú dú dú. An bhfeiceann sibh an, an gcloiseann sibh an ceol álainn a bhaineann leis an rhythm? nó an rithim a bhaineann leis an bhfrása sin, tá sé anseo chomh maith, bíonn sé ann go minic sa Ghaeilge, ní fhéadfainn, I couldn't do my homework, ní fhéadfainn m'obair bhaile a dhéanamh mar d'ith an madra mo chóipleabhar, I couldn't do my homework because the electricity was gone, ní fhéadfainn m'obair bhaile a dhéanamh mar bhí an leictreachas imithe, I couldn't swim in the cold water, ní fhéadfainn snámh in uisce fuar mar ní raibh mo chulaith fliuch agam because I didn't have mo chulaith fliuch nó ní raibh mo chulaith snámha orm an dtuigeann sibh mé ní fhéadfainn I couldn't ní fhéadfainn tásc ná tuairisc corróg bláthanna agus caoch le gandal now na frásaí sin go deas tá mé ag ceapadh go bhfuil siad go deas so ná déanaigí dearmad orthu anois tá siad ráite agam agus cloiste cloiste agaibh chomh maith agus i gceann second feicfidh sibh mé ag cur na frásaí sin in abairtí oh Look, tá siad istigh ansin. Wow! D'úsáid mé iad, d'úsáid mé iad. Tá sceitimíní orm faoi sin. Sin an rud a dhéanann scríbhneoirí, téann siad ar ais, seo, seo an, an comhrá a rinne mé um, libh an tseachtain seo caite, ach ní raibh mé sásta leis, chuaigh mé ar ais agus chuir mé isteach, más maith libh, na frásaí gorma a mhúin mé daoibh ansin agus tá siad laistigh sa, sa chomhrá um, anois. Agus, yeah, tá mé, tá mé, yeah. Níos sástaí anois leis sin. Rachaidh mé ar aghaidh go dtí ceann a ceathair anseo go bhfeiceann sibh. Is iad seo na frásaí a mhúin mé daoibh an tseachtain seo caite chomh maith, In the beginning, ag an tús, in the beginning, ag an tús, an cuimhin leat? Do you remember? Is cuimhin liom. I remember. Is cuimhin liom. Fan go gcloisfidh tú. Wait until you hear. Fan go gcloisfidh tú. Um, leathan, wide, caol is narrow, nach ea? Tá sí caol is narrow. At the end, ag an deireadh, ag an deireadh at the end. Now, sin go deas? Yeah? So, anois, frásaí gorma anseo agaibh, agus cad atá le déanamh mar, yeah, thaispeáin mé go bhfuil siad ansin dhíbh. Agus amárach, déanfaidh mé beagáinín léitheoireachta dhíbh as seo, go bhfeiceann sibh. Yeah, fan go bhfeicimid, now, go bhfeicimid. Yeah, agus bhí mé, tá mé ag ceapadh, ar chaibidil a dó. Now, sa scéal seo, tá spéaclaí Mhamó caillte aici. Níl sí in ann aon rud a fheiceáil. Tá sí chomh caoch le gandal. D'fhéach sí agus chuardaigh sí 'ch aon áit agus anois táimid ar chaibidil a dó agus fós níl na spéaclaí faighte aici nó aimsithe aici. Bhuel, Caibidil a dó, agus tá Mamó sa teach ag cuardach do na spéaclaí nuair a thagann cnag ar an doras. So tá cnag ar an doras. Cé a bheadh ag an doras ach a cara Treasa agus bosca dearg ina baclainn aici. bosca dearg aici mar seo ina lámh aici. An bhfuil aon seans go dtabharfá aire do Nandy? Nandy, sin nathair. S-s-s-s-s dom. Will you take care of Nandy for me? arsa Treasa. Táimid ag imeacht ar feadh an deireadh seachtaine agus níl cead agam Nandy a thabhairt in éineacht liom. Ó, ní fhéadfainn, a Threasa, arsa Muireann. Mharódh Mamaí mé. Mam would kill me. Tá sí scanraithe roimh nathracha. She's afraid of nathracha. An bhfeiceann sibh an Ghaeilge álainn ansin? Oh! Chomh chomh deas an Ghaeilge sin. Is aoibhinn liom an focal cá raibh sé arís? Scanraithe? Tá ocras agam do Gaeilge nua. An dtuigeann sibh mé? Ocras. Mharódh. She, she would kill. Mharódh. Ní fhéadfainn. Tá an ceann sin agaibh. An bhfeiceann sibh sin? Aon cheann eile? Ina baclainn sin under her arm, ina baclainn aici. So, bígí ag faire amach don Ghaeilge nua. Tá sí scanraithe roimh nathracha ach tá a fhios agat nach bhfuil aon dochar inti. There's no harm, níl aon dochar inti, dochar inti, arsa Treasa. Agus beidh mé ar ais Dé Luain. Ní fhéadfainn, a Threasa, arsa Muireann arís. Bheadh eagla an domhain ar Mhamaí. Eagla an domhain ar Mhamaí? Bheadh eagla an domhain ar Mhamaí roimh Nandy. Fadó fadó nuair a bhí Mamaí óg, thug Daideó go dtí an zú í sa bhuggy. Bhí siad istigh i dteach na nathrach nuair a d'éalaigh nathair amach as a cás. Sin briathar nua díbh, d'éalaigh 'escaped'. Nuair a d'éalaigh, sss, amach as a cás, from his cage, d'éalaigh. Agus ar imigh an nathair léi amach as an zú? a d'fhiafraigh Treasa. Treasa asked, a d'fhiafraigh, Did the nathair go with her out of the zú? Níor imigh, it didn't. Níor imigh, ach chuaigh sí i bhfolach sa bhugaí, it went into a hiding. An bhfeiceann sibh cé chomh saibhir is atá an píosa seo? Tá mé ag goideadh Yeah, tá mé ag goideadh an t-am ar fad agus nuair a bheidh an stuff seo uilig agam, beidh mé in ann é a labhairt agus a scríobh mé féin. An dtuigeann sibh mé? Agus ansin, beidh mé sásta. Sí i bhfolach sa bhugaí. Ba bheag nár thit an t-anam as mamaí. An bhfeiceann sibh an Ghaeilge arís, a chailíní? Tá an scéal seo chomh, chomh, chomh saibhir. Ba bheag nár thit an t-anam as Mamaí. Ba bheag nearly nár thit that it fell her soul nearly fell out so she nearly lost her life her soul literally her soul nearly fell out of her her soul nearly fell out of her so she nearly lost her life ba bheag nár thit an t-anam aisti I nearly broke the cup ba bheag nár bhris mé an cupán Ba bheag nár thit mé, ba bheag nár thit an t-anam asam, out of me, I nearly lost my life, ba bheag nár thit an t-anam asam nuair a chonaic mé an púca nó nuair a chuala mé an fhuaim scanrúil, the scary noise. Ná labhair léi ar nathracha, ná labhair léi ar nathracha ó shin, don't talk to her, seo í Mamaí nuair a bhí sí óg, Bhain an leaid mór seo geit aisti agus tá faitíos uirthi, nach ea? roimh nathracha ó shin agus ná labhair léi ar nathracha ó shin. So fágfaidh mé ansin é mar an rud atá mé ag iarraidh a dhéanamh ná díreach an Ghaeilge a bhailiú an t-am ar fad. So mar a fheiceann sibh, tá go leor ansin agam, nach bhfuil go leor? ansin agam, ina baclainn, under her arm, ní fhéadfainn, I couldn't, ní fhéadfainn é a dhéanamh, mharódh Mamaí mé, Mommy would kill me, scanraithe, tá mé scanraithe, I'm afraid, I'm scanraithe, níl aon dochar inti, there's no dochar in it, there's no harm in it. Bhí eagla an domhain orm, I was very scared. D'éalaigh, d'éalaigh an nathair amach an doras, escaped. D'fhiafraigh Treasa, Cé bhfuil tú? nó Ar imigh tú abhaile? a d'fhiafraigh Treasa, Treasa asked. Tá sí i bhfolach, it was in a hiding, bhí mo dhreatháir óg i bhfolach, he was in a hiding, bhí Daidí i bhfolach, bhí mo bhosca lóin i bhfolach, it was in a hiding. Ba bheag nár thit an t-anam as Mamaí, her, she nearly lost her life. Ba bheag nár thit an t-anam! Oh! Chomh deas! Cuireann sé sin gliondar ar mo chroí. Tá tógáil croí sa léitheoireacht sin, nach bhfuil? Bhuel, tá súil agam. go mothaíonn sibhse é, mar mothaím féin é ar aon nós. So, fágfaidh mé an scéal ar leathaobh, agus fágfaidh mé an bhileog, an bhileog seo leis an, más maith libh na nathanna cainte, ar leathaobh, agus cuirfidh mé an stuif a thaispeáin mé daoibh níos túisce anseo, An stuif gorm anois i scríbhneoireacht díbh, ionas go bhfeiceann sibh anois cé chomh héasca is atá sé scríbhneoireacht a chur air sin. Agus an rud atá faoin scríbhneoireacht, seo atá os mo chomhair agam díbh ná, seo obair bheirte. Beidh sibh in ann an Ghaeilge seo a úsáid freisin, dá mbeadh tú ag labhairt. Scríbhneoireacht agus labhairt, tá siad fite fuaite, tá siad mar sin le chéile sa chás seo, agus tá sé sin go maith. Lá siopadóireachta, obair bheirte. Agus an cailín, an carachtar atá ann ná, seo í Maria, an bhfeiceann sibh Maria, Maria agus Chloe. So tosaíonn Maria. Maria, Chuaigh mé go Penneys inné. Ag an tús, bhí sé ar intinn agam seaicéad buí a cheannach ach ag an deireadh cheannaigh mé barr dubh. Chloe. An cuimhin leat an barr álainn bán a bhí ann an tseachtain seo caite? An raibh sé ann go fóill? Ní fhéadfainn, I couldn't, ní fhéadfainn é a cheannach ag an am mar ní raibh a dhóthain airgid agam. Feiceann sibh sin? Ní fhéadfainn é a cheannach ag an am mar ní raibh a dhóthain airgid agam. Hm. Maria, Is liom is cuimhin ach ní raibh tásc ná tuairisc air, there wasn't a sign of it. Ó, tásc ná tuairisc, an bhfeiceann tú sin, not a sign of it, tásc ná tuairisc. Nó sin go deas, tásc ná tuairisc. Yeah. Tá sé agaibh, nach ea? Not a sign of it. Ní raibh tásc ná tuairisc air. Bhí barr dearg ann inné a bhí ró-leathan agus chonaic mé ceann glas a bhí ró-chaol, there was a top that was too wide, ró-leathan, and another green one that was too. Narrow. B'fhéidir go raibh cinn eile ann, maybe there were more there, ach mar is eol duit, as you know, tá mé chomh caoch le gandal scaití, I'm as blind as a gander sometimes scaití. Chloe, is mór an trua go raibh an ceann bán imithe. Bhí mo shúil air, ach cén dochar, what harm? Little bit disappointed. So fág, taispeánfaidh mé an scéal sin díbh arís. Yeah, feiceann sibh sin. Agus anseo. Yeah, scríbhneoireacht agus labhairt ag an am céanna. B'fhéidir go mbeidh sibh in ann cleachtadh a dhéanamh ar sin i mbeirteanna. Mbeadh? É a thógáil síos ón gclár bán, b'fhéidir. Bhuel, déanfaidh do mhúinteoir an cinneadh faoi sin a pháistí.

Sin an difríocht idir Division 2 agus an Premiership, coróg bláthanna ó Sheán. An dtuigeann sibh mé? Fan go gcloisfidh tú, is Gaeilge álainn é sin, saibhir mar a dhúirt mé, agus í gcónaí. Má tá Gaeilge mhaith ar eolas agatsa, cuir in iúl í, share it, show it, give it, do it. Má tá an Ghaeilg agat, tá sé agatsa anseo agus, a pháistí, má tá, nuair a bhíonns tú ag scríobh nó ag labhairt, scaoil léi! Amach an doras léi! Maith go leor? Ok, bhuel leanfaidh mé ar aghaidh go bhfeiceann sibh. Seo ceist eile, scaití cloiseann tú, An maith leat a bheith ag siopadóireacht? Agus an rud a rinne mé anseo ná, d'úsáid mé na frásaí a luadh arís, uair amháin eile, tá siad anseo agus ansiúd sa phíosa anseo, agus más maith libh, seo bealach eile chun, An Ghaeilge a mhúin mé díbh sa chomhrá bheirte, a chleachtadh agus a úsáid. Fan go bhfeicfidh sibh. An maith leat a bheith ag siopadóireacht agus úsáidfidh mé an aimsir chaite anseo agus feicfidh sibh chonaic arís ansin theastaigh so tá sé éasca an aimsir sin a úsáid níos éasca agus tú ag scríobh tuairisce nó ag freagairt ceiste den saghas seo. An maith leat a bheith ag siopadóireacht? Is breá liom a bheith ag siopadóireacht. Now anois. Ná stad le 'Is breá liom a bheith ag siopadóireacht', an dtuigeann sibh mé? Gabh isteach ansin agus taispeáin an Ghaeilge atá i do chroí istigh, an dtuigeann sibh mé? So, cas go bhfeicfimid. Chuaigh mé go cathair na Gaillimhe an tseachtain seo caite ar an traein, sin scór amháin. Chuaigh mé go Penneys, dhá mharc anois. Ag an tús, bhí sé ar intinn agam, I hoped or I had intended, seaicéad buí a cheannach. Ach ag an deireadh, cheannaigh mé barr dubh. An bhfeiceann sibh na pointí, pointe, ceathair, anois, ceithre phointe, ceithre chúilín do Baile Átha an Rí, ar aghaidh linn Baile Átha an Rí le chéile. Chonaic mé níos mó rudaí deasa ná seo ach ní fhéadfainn iad a cheannach mar ní raibh a dhóthain airgid agam. Ó, sin cúl! Anois, tá Baile Átha an Rí chun tosaigh. Fan go gcloisfidh sibh an abairt sin arís. Chonaic mé níos mó rudaí deasa ná seo ach ní fhéadfainn iad a cheannach mar ní raibh a dhóthain airgid agam. Anois táimid ag obair go crua, coinnígí orainn uilig! Theastaigh ó mo chara Maria barr álainn a fháil. She really wanted, she wanted to buy a lovely top, barr álainn a fháil. Bhí sé sa siopa dhá sheachtain ó shin, it was in the siopa dhá sheachtain ó shin, ach ní raibh, there wasn't, ní raibh táisc ná tuairisc, there wasn't a sign of it, ní raibh táisc ná tuairisc air ar an Satharn. She was brónach. Bhí díomá uirthi. Mm. Táimid chomh caoch le gandal an péire againn scaití. Anois sin cúl eile Baile Átha an Rí, táimid chomh caoch le gandal an péire againn scaití. Tá súil agam nach raibh sé i bhfolach áit éigin, tá súil agam I hope it wasn't in a hiding i bhfolach áit éigin, fuair mé an frása sin, cá raibh sé sin, nach raibh sé sin sa scéal a léigh mé díbh, i bhfolach áit éigin. Ag deireadh an lae, fuair mé corróg bláthanna, tá sé ann, corróg bláthanna, sin cúilín eile! Ag deireadh an lae, fuair mé corróg bláthanna do mo mhamaí. A lá breithe a bhí ann. A lá breithe a bhí ann, tuigeann sibh sin. Bhí an-lá agam. Bhí an-lá agam agus, ar ndóigh, díreach chun an silín, chun an cherry a chur ar bharr an cháca, críochnóidh mé leis an tseanfhocal,

Ní fiú iad a bheith le feiceáil in airde ar an mballa, tá sé níos tábhachtaí go mbeidh siad ag teacht amach anseo agus le feiceáil ar an bpáipéar. Now, sásta go leor leis sin? Taispeánfaidh mé é díbh uair amháin eile, yeah, agus b'fhéidir go mbeidh sibh in ann é a thógáil síos ar bhur gcóipleabhair. Tá brón orm nach bhfuil sé go hiomlán néata agam, ach rinne mé mo sheacht ndícheall. Mar a fheiceann sibh, tá mé gnóthach leis seo agus leis siúd. Agus a pháistí. Yeah, so fágfaidh mé ansin é díbh. Now then, bhfuil mé tagtha go dtí an deireadh, fan, fan, fan go bhfeicfidh mé cad tá le déanamh agam anois libh. Yeah, rinne mé an léitheoireacht, rinne mé an scríbhneoireacht, rinne mé na frásaí ó bhéal libh, mhúin mé an seanfhocal, libh, thaispeáin mé an gramadach díbh, cathair na Gaillimhe, agus rinne mé an foclóir libh chomh maith. Nach raibh sé sin réasúnta tapa? Bhuel, ar aon nós, tá mé tagtha go dtí an deireadh, tá an samhradh beagnach, beagnach, linn. Go n-éirí an t-ádh le na cailíní nach mbeidh linn an bhliain seo chugainn, agus go n-éirí an t-ádh le na buachaillí. i Rang a hAon a bheidh ag fágáil na scoile chomh maith. Agus níos tábhachtaí ná aon rud eile, fanaigí slán sábháilte le linn an tsamhraidh. Agus, ar ndóigh, bainigí taitneamh as. Le cúnamh Dé, beidh aimsir mhaith againn. Le cúnamh Dé. Le cúnamh Dé. Slán, ádh mór, go n-éirí libh.